ee ee mpaka nyanja kuyipitisa nyanja kulolera kuti mkazi ndithu akatilande nyanja imene kwa zaka zonsezi takhala tikuphunzira ku sukulu kunena kuti dziko la malawi ngati lili ndi chinthu chokongola chimene chimapangisa kuti dzikolo likhale pa world map Ndiye ndi nyanja imene imatchedwa kuti Lake Malawi. Ngakhale olo aphunzitsi athu ankatiphunzitsa malire a dziko la Malawi komanso Tanzania. Ndipo taonapo over the years ma president a m'mbuyomu akuteteza nyanja kuchokera Kamuzu, kuchokera mu chaka cha 1960 kudzafika nthawi yake yomwalira, mpakana Bakili Muluziso nayenso atalowa, wateteza nyanja imeneyi ndi dziko la Malawi mpakana kusiya udindo wake. Nayenso uh, Bingu wa Mutharika anali pasogolo nthawi imeneyo. Ndimakumbukira nkhani imeneyi ya nyanja itatchuka kwambiri, Bingu wa Mutharika anachenjeza dziko la Tanzania kunena kuti atumiza asilikali yake akayambe nawo nkhondo. Chimodzimodzinso a Joyce Banda atabwera pa mpando, nawo mzimayi uyu anayesera kuteteza dziko komanso kuteteza nyanja imene ili mu history history very rich chimozimozinso a Peter Mutharika atabwera pa mpando sanapange za chibwana anateteza nyanja ya dziko la malawi lero tikamamva kunena kuti chakwera wagulisa nyanja ku tanzania mwina chifukwa cha mafuta pena pake zinthu zina ukamazimva mutu sumayenda bwino umakhala ngati kapena iwe ukugona inu zoona Kapena, abale, tandizuseni, mwina ine ndikugona. Ndi zoona kunena kuti tamulolera mzimayi president wa ku Tanzania mpakana ndikukauza nduna yache ya za maphunziro kumeneko, Minister of Education, kuwauza ana ake kuti masukulu onse kuti aziphunzira za malire a- asopano a Lake Malawi, ndipo mbali imene ikutchedwa kuti Lake Nyasa. Ndi zoona. Koma pena pake mphamvu, mphamvu tikadzitengera molakwika, mphamvu zimaononga. Taonapo ma president amene a, a, alamulira maiko awo ndi mphamvu, ndi iron fist, mwachisanzo president wa ku Syria, Assad, pano tikunena pano anathawa anapita ku russia chifukwa cha nkhanza amapha anthu amakwirira anthu amoyo kuzunza anthu mu dziko lake lero zoona nyanja ija mukunena zoona amayi muliko nyanja ija yapita ndipo kumene kuli kamuzuko mzimu wache ukuti bwanji kumene kuli uh, malemu bingu wa mutharika mzimu wache ukuti bwanji Ndipo olo makolo athu amene anatibereka ifeyo amene kuli iwoko akamva kunena kuti ati ziko la Malawi lagulisa nyanja kapena nyanja ija yapita akuti bwanji? Ndipo inu president wina aliyense amayenera alamulire ziko aa mozera kulemekeza malamulo kutetezaso aa zikolo aa. Popita pa udindo paja amalumbira kuti ine ndikateteza dziko ndi anthu ache ndikateteza malamulonso a dzikolo. Koma lero ndithu president Chakwera poyambirira paja zinkangomveka kunena kuti akufuna agulise Likoma Island komanso titazukuta mkatimo zinaoneka kunena kuti Likoma Island yo ikupitanso kwa iyeyo ndi azibale ache. kunamizira azungu lero Lake Malawi yapita ndipo wachita kunena momvesesa bwino molimba mtima mzimayi president wa ku Tanzania kunena kuti minister of education alamule masukulu wonse aziphunzira za malire a nyuwani a Lake Nyasa imene ili Lake Malawi. Ndizomvesa chisoni ndipo ine ndakhulupirira kunena kuti ngati kuli ka crop ka anthu kamene sikamamva, sikamaphunzira through ma mistakes a ena, ndiye ndi anthu a ndale. Chifukwa anthu a ndale akati aziphunzira kuzera ku ma mistakes a anthu ena, ngati kuli chipani chimene sichinayenere kupanga ma mistake ndiye ndi cha mcp, poganizira kunena kuti chipani chimenechi chakhala over 30 years outside government lero limene analowamo anayenera kulamula dziko ili ndi mtendere dziko ili kuti anthu alimve kukoma koma ayi ndithu chimene aziwa iwo ndikubwera ndikuzunza anthu ndikumaba makobiri monga mmene akuberamu ichi ndi chisankho cha inu amalawi N'chimodzimodzi ku tchalitchi amanena kuti, ah, njira yopita ku, pali njira yopita ku moyo ndi njira ina yopita ku imfa. Ndi mmene zililimu. Chisankho chikhale ndi inuyo a Malawi. Musankhe ku moyo kapena ku imfa pamene tikupita 2025. Chifukwa pamene zikupitamu, pamene alili Malawi lero, Malawi wavunda, Malawi wasokonekera, china chilichonse sichikuyenda kuno ku Malawi ndipo chisanzo chokuti mudziwe kuti ku Malawi kuno zinthu sizikuyenda, malamulo akuyenda mmanja mwa anthu ena, mudziwe kunena kuti kunoko zinthu zasokonekera ndi zimene zachitika zulo ku Parliament. Ndizodabwisa kwambiri kunena kuti amene ali. anthu amene anayenera kuteteza nyumba ya malamulo ndi a mcp kapena a boma? Nyumba ya malamulo ndi malo otetezedwa. Nyumba ya malamulo zili ngati ku embassy kumene anthu amathawirako nthawi ya mavuto. Zili ngati ku barracks kumene anthu amathawirako nthawi ya mavuto. Lero mukukalola anyamata azikwanje a mipeni, kuvalavala, ndikunamizira ngati akubwera kuzacheza koma ili filimu yonena kuti muchite attack anzanu. Ndafuna ndikusimikizireni kuti nkanthawi nkanyamata. Tayitengeni nthawi imene yathamangira, mmene munkalowa paja kuti mufuna mutenge udindo, zinkaonekatu ngati 5 years ndi patali koma lero si apa tsopano tikulowa mu January tikukapanga zisankho. Nthawi ndi yoopsa, nthawi imafunika kuisamala, komanso pamene muli m'maudindo musamazitenge inu kukhala a muyaya, analiko anzanu mbuyomu ankhanzanso monga muna kuposanso zanuzi koma lero tikunena pano maudindo awo anatha komanso iwowo kulibe. Ili ndi chenjezo chabe komanso ndi langizo kwa inu a mcp. kuti palibe amene ali pa mwamba pa lamulo. Izi mwapanga zulo ku parliament zi zowalola anyamata anu kuti apite akayambe kumenya anthu azikasokoneza parliament kufika size ndithu. Koma malaulo ndithu abale tabwerani muzandionese zoona anthu angafike pakana mpaliament kumanena kuti boma ndilomwero boma ndilomwero Koma ku mcp mwatitola kwambiri. Alimotu awiri atatu mu mcp mu amene amati akakhala akamaziona mimba zawo ni mitu zawo amaona ngati nde kuti iwo ayandikana ni Mulungu. Ndi amene akumapanga malamulo kapena maziganizo zopusa chifukwa chiganizo chimene jacho cholola anyamata anyamata a chipani kupita m'paliyamenti ndikumakafuula boma ndilomwero ndikumaopseza anthu. Ndi chiganizo chopusa kwambiri. Ndipo ine sinayembekezere kuti mu democracy, kwa anthu amene amazitenganso kuti ndi ophunzira, amene ati anali kaya ndi ku Chancellor College, angamapange manyaka ngati amene ajawo. Kodi makamaka ndi kulozedwa? Ndi chani? Chifukwa zikuchitika chani zodabwisatu kwambiri sizinayenerenso kumachitika mu dziko lino-li sizinayenerenso kumachitika ndi ulamuliro umenewuu choncho a Malawi mukuyenera nokha amene musegule maso anu muone kuti kodi zimene zikuchitikazi 2025 tipitirire nazo tisapitirire nazo ngati afika size imeneyi panopa kuli bwanji mukampasanso second term nde azakuzuzani motani pamene zinthu zadulira muno mmalawi lero mmene zinthu zasokonekerera mmalawi leroli tapitani mmidzimu mukaone anthu mmene akuzunzikira ndipo musapite midzi inaso ya mupite midzi ya ku central region ngati ku kasiya ku salima ku dowa mukaone mmene anthu akuzunzikira madzi omwewa madziwa kulibeko pa Mitundu pompa apa, 7 km from the college, mukapeza kuti kumenekoko madzi kulibe, anthu akumwa limodzi ndi ng'ombe, mbuzi, agalu, nkhumba. Mu Salimamu, mu Dowamu, mmene kuti muli ma ministers oopsa, ma ministers a mphamvu, kumenekoko anthu awo akuzunzika koopsa. No wonder leroli anthu akapatsidwa 1,000 akuona ngati wawapatsa ndi Mulungu, akuona ngati alandira ma millions. Zisankho zimene zikubwerazi zakuchita kuonekeratu kuti si zisankho ata, koma iyi ndi celebration yobera ndalama, celebration yobera zisankho. Zili ndi ifeyo a Malawi tipitilire ndi boma ili lizazuze komanso kupha anthu, zili ndi inuyo. Chisankho ndi cha inuyo a Malawi, chifukwa penapake a Malawi ndife anthu opwetekesa mtima koopsa. Zimene ma decisions amene mmapanga inu mmakhala ngati mitu mulibe. Mmakhala ngati kapena winaake akukuchitani remote control pa inu nokha simungaganize ndikupanga chisankho cha nzeru. Izi muzitenge mwa serious musazanene kuti ine sinakuuzeni. Utsogoleri uwu mukaupitiriza, boma ili mukalipitiriza, nokha muzaziona ndipo muzalira muzatuluka mamina. Anthu awa sanabwere ndi mtima ofuna kulamula. koma ndi mtima ofuna kupha anthu, ofuna kuzuza anthu. Taioneni njala mmene ilili. Taonani thumba la chimanga pamene lili. Taonani fetereza kumene aliko. Ndiye zili ndi inu. Zili ndi inu. Tsoka ilo tili ndi a polisi amene alinso zitsiru za polisi. Utsogoleri wa ku polisi ndi ofooka kwambiri chifukwa zimenezi zimene zimachitika ku parliament kuja zimachitika at the at the watch. of the police at their watch kumangoyang'ana zimenezizo osafuna kutengapo action ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti inu apolisi one day muzayankha ndipo zimene zachitika zulo ku khoti kujako pa mulandu wa buleya lule kuti apolisi ena apezeka olakwa It is a sign yokuuzani kunena kuti inu apolisi mukuyenera mukhale osamala, palibe amene ali pamwamba pa lamulo, chifukwa timakuonani apolisi ena mmagwira ntchito moyerekedwa kwambiri, kuzuza anthu kapena ngati tili mu chipani chimodzi, kumenya anthu. Lerotu anzanu amene anatengapo mbali pa imfa ya Buleya Lule leroli a, apezeka olakwa ndipo apasidwa ma sentence awo pa 8 January. Mutengerepo phunziro chifukwa pali apolisi ena amagwira ntchito ndi andale. Apolisi ena tikunena pano asandukano mwinanso kuposanso mwinanso minisitala, anasanduka kuposanso mwinanso president, mwina ali ndi, ndi osatira president. Ntchito kumayigwira ngati ngati kapena ndi, ndi ntchito ya, ya, ya kunyumba kwanu, kumaitenga area 30-jayi ngati ndi ya amayi wanu, lero anzanu amene anatengapo mbali za Buleya Lule, apezeka olakwa. Inunso apolisi mutengerepo phunziro, chifukwa simukananolera zopusa zangati zimene zija kuchitika ku Parliament. Nthawi imene ijayi inali yokuti mukanagwira ntchito yanu kumanga wina aliyense. Ndipo anthu amene amabwera ku parliament amachitidwa scrutinize bwino bwino. Koma zikumveka kuti anthu amene ajawo anabwera mosogozedwa ndi MP wina wa MCP kunama ngati akubwera kuzacheza yet anabwera kuti azizachita jeer ndikumazatchula kuti boma lomwero boma lomwero aah mu parliament. Zomvesa chisoni. mukhale ndi manyazi muziwe kuti uh, kunja kuno amene anali woopsa anali kamuzu koma kamuzuyo ali kuti ndipotu mwinanso ndi boma la kamuzulo linali bwino la zitukuko koma inu zitukuko zimene mwapanga inu ndi chani apart from kuba makobiri apart from kuchita create njala chifukwa chake njala ili m'Malawi muno ndiyochita create inuyo ndi cholinga kuti muoneke ngati ndinu madolo makamaka pamene tikupita ku 2025 Choncho ine ndamva chisoni kwambiri kuona anyamata a, a, a, apwitika onyamula mapwitika ulendo ku paliyamenti. Ndi zomvetsa chisoni kwambiri. Paliyamenti amene ali malo otetezedwa, malo amene ena maiko ena amati aka, kukakhala nkhondo anthu amathawira kumeneko, koma lero mukukalola anyamata kuti azikamenya anthu. Ndi zomvetsa chisoni. Mukanakhala madolo Bwezi pano mukamenyana ndi president waku Tanzania amene wakulanda wakulandani nyanja uja koma lero ndithu nyanja ni nyanja yapita uchisiru wa ziko la Malawi uchisiru wa asogoleri koma siku lina you are going to pay for it I want to tell you siku lina muzalipira you are going to pay for it a Malawi si anthu Amalawi si anthu opusa. Amalawi akafuna kukwiya amakwiya kamozi ndipo iweyonso umadzaziwanso kuti yes amalawi akwiya. Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza village TA Mabuka box 76 mulanje malawi southern africa